ee ndị be anyị o lukwenu ka ọ na-elu ee unu ma na taata bụ ahịa nkwọ na ala Igbo ee o nwere ofu akụkọ njeta ịkọlụ unu o nwere ofu akụkọ mpa anyị na-aga akọlụ anyị every nkwọ ọbụla na ala Igbo ọ sị na o nwere ofu nwoke nụrụ nwaanyị wee mụọ ụmụaka ịsaa mana ọ mụrụ ajọ nwa ya bụ na every mbọsị nkwọ ọbụla na the man na o jebe nkwọ na the man na-akpụrụ 2 gallon

so ọ nọta na be ya o berichie anụ nkịta ahụ o gotere o berichie nke ọ ga-eberi wee keke ya ụmụaka be o keke ya ụmụaka ahụ niile ọ sị ha ncha niile rie nri abanị ọsịsọ nakpoo ime ụnọ gaa je naalụ na mmọwụ anyasị na-etekweta adụnụ mmadụ afụtakwa n'ilo na mmọwụ na-abịa na egbeje na-afụta ọ gwachaa ya ụmụaka a ha epiere ime ụnọ je lahụ nke ahụ bụ ejọ nwa ahụ ọ mụtara amụrụ anya so eh, nwoke na nwaanyị ha kpacha nkata n'abalị nwụcha nkwụ ọcha wee naba chi saa n'ụtụtụ the boy ga skuul ihe ọ ga na-agwa ụmụ skuul ibe ya bụ bikonụ ihe unu ga na-ekwere m bụ njoro ma njo o luo na skuul ihe ọ ga-asị ụmụaka skuul ha bụ unu bịanụ na daddy mụ jere ahịa nkwọ o bido gụba egwu daddy mụ jere nkwọ jere ma nje gota anụ nkịta na nkwọ jere ma nje jere ọ para nọta ụnọ jere ma nje o lu na ndeli abalị jere ma nje ọ sị ụmụaka lahụwa jere ma nje na egbeje na-abịa jere ma nje ọ makwa na ejọ nwa mụ anya jere ma nje jere ma nje ọ na-eneta ife na-eme jere ma nje akpụwa njọ isi jere ma nje

n'owewe ewe na ọkụ agbagbuwo ya o chi azọwakwa ya o so ife m ji wee na-akọ akụkọ ifo anụnwa abụrọ ife ọzọ na-abụrọ ọ na-adị mma ị bụrụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ị chọrọ ịnụ ha na nwaanyị obi kaa gị na ị chọrọ ịnụta nwaanyị ị ga-emake sure na ị lụrụ ụnọ lụọ ife dịka four room or three room nke ọ ga-abụ mgbe anụ gị na nwunye gị ka dị single nwunye gị mụọrọ gị nwa nwa gị na-agbagote like two years ga-enye one room ga-enye ụmụazị ahụ one room ka ọ ghara ịbụkwa ee eh, ị mụta nwa nwa gị ọka na two years ka chee na ọ bụ obere nwa ọ bụrọkwa obere nwa ọ kakwa mma na ị chọọrọ ya ị chọọrọ ha like one room ma ị gaa chọtara fa ụnọ ebe ọzọ fa ebi gụ na nwunye gị anọrụ ka ọ lafụ ịbụ i gote nkwụ ọcha n'abalị gote anụ nkịta gụ na nwunye gị tachaa anụ nkịta n'abalị nwụchaa mmanya a gaa skuul n'ụtụtụ a na-agụzi joro ma njo n'ime skuulu aha ụmụazị alapụ akwụkwọ fa galụ na-akọzi ife dadi na-eme akwa nwaanyị na-eti ee biko na ọ gwụkwa nke ọ la m n'ọnụ igbo bụ igbo ekene m unu ya maalụ nụ mma lie nne